Fáilte romhat chuig Óstán Chalifornia. A leithéid d'áit, a leithéid d'áit, a leithéid agus fáil. Tá fairsinge bhreá in Óstán Chalifornia am ar bith den bhliain, am ar bith den bhliain, más é sin do mhian. Tá sé in am dúiseacht duit. Chuir tú an croí trasna ionam. Cá bhfuil mé? San easpaicil, a chodaí. Nach cuimhin leat? Ach beidh tú alright, níl ann ach do chois atá leonta. Gearradh beag ar do cheathrú. An bhfuair tú rap sa gcloigeann nuair a bhuail tú an tarmac alright? Ach cá bhfios nach ag feabhsú a bheas tú dhá bharr sin. Goile, cogar, a Danny. Tuige sa deabhal ar fhága tú an gig, a? Tá mé tar éis a bheith ar an bhfón leis an mbainistíocht ó shoin ag iarraidh an scéala a mhíniú dhóib. B'éigean dóibh an chuid eile den oíche a chur ar ceal. Cá bhfios cén t-airgead atá caillte acu. De do bharrsa. Ní chabhraíonn an carry-on seo liom, a Danny, agus mé ag iarraidh conradh níos fearr a oibriú dhuit. Cad é sin? Hah? Cad tá siad a chur ionam? Cad tá siad a chur ionam, Dheaide? Níl ann ach druip uisce saillte, sin é an méid. Tóg go réidh é. Bain as é. Ha? Bain as anois é. Ar dhearnadh ní thart ar muid féin scéala. Cén chaoi a n-airíonn tú? Bhfuil pian ort? Tá ocras orm. Á, buachaill. Tú in ann siúl? Árd amach as an leaba sin go ngabhfaidh muid. Tá bialann dheas timpeall an choirnéil, steak bhreá ann. Mbeadh an mhisneach a'd? Áit a mbeadh an áit seo dead. Maith buachaill. Fan go mbainfidh mé amach an tsnáthaid sin freisin. An ok? Yeah, thanks. Ok? Yeah. Ah, buachaill. Coinnigh ag imeacht. Bhí, fan go dheom an an nurse le go, le go gcuirfidh siad scan ar do chloigeann. No, no, no, no, fan second. Corcaigh, ab ea? Sea. An marquee? Sea, marquee. An gig is mó fós, ha? Ah, buachaill, dúirt mé leo ba, well, dúirt mé leo go mbeifeá ann. Bhí Frank an-bhuartha fút. Mbeidh tú in ann aige, meas tú? Níl muid ag iarraidh an gig seo a chailleadh, Danny. Níl aon phlean B anois. Ní bheidh mé in ann tada a dhéanamh mara bhfaighidh mé feed go luath. Tá mo bholg thiar i mo dhroim leis an ocras. Buachaill. Ah, goile uait. Is ceannóidh mé steak feed don bheirt a'inn. Níl cuma ná caoi ar an mbia atá anseo. Is mór, is mór an náire é i ndáiríre. Cé chaoi ar féidir le duine bheith ag súil go dtiocfadh biseach ar dhaoine agus gan an cupán tae ceart féin le fáil ann.

Fan i dteangmháil liom agus inis dhom má tá aon chúnamh ag teastáil. Joe B, Fan liomsa! Thanks, Sinéad. Coinnigh ort. Tabhair aire di sin. Joe B! Déan deifir, tá an ardaitheoir seo saor. Tuige ar dhúirt tú go mbeadh Dad ag iarraidh siúl amach os comhair taxi. Níor dhúirt mé sin. Chuala mé thú á rá. Tuige ar dhúirt tú é sin! Níl fhios a'am, Joe B. Just brú uimhir a dó. Níl sé brúite a'am. Bhuel, brú aríst é! Ach! Bhí gig ag dad i gCill Chainnigh aréir. Mar sin é? Bhuel, tuige raibh sé i nGaillimh mar sin? Seans gur ormsa an locht. Seans gur tháinig sé ar ais go Gaillimh le mise a fheiceáil. Ní ortsa an locht. Ach bhí sé ag teacht ar ais go Gaillimh théis na gigs ar fad le mise a fheiceáil! Éist liom Joe B. Ní ortsa an locht faoi aon chuid dhó seo. Johnny Ó Dúill. Tá muid anseo le Johnny Ó Dúill a fheiceáil. Bhí timpiste aige aréir, bhuail carr é. Cé sibhse? Bhfuil gaol agaibh leis? Yeah, yeah, is muid a chlann. Mise Maggie, a bhean, agus seod í a iníon Joe B. Bhuel, mar a tharlaíonn sé, níl Johnny anseo a thuilleadh. Hah? Cá'il sé? Níl fhios a'am. Nach raibh sé i dteangmháil libh? Deir sé anseo gur shínigh sé fhéin amach. Oh. Ah, bhuel, cén uair? Deireanach aréir, is cosúil. Cá raibh mise? Sure níl barúil a'm. Cuireadh comhairle air fanacht chun go mbeadh deis ag an dochtúir breathnú ar a chois ar maidin ach bhí sé ag rá go raibh sé stiúgtha leis an ocras. Tuige ar scaoil sibh amach é? Níl aon neart againne air. Ní féidir linn daoine a choinneáil anseo in aghaidh a dtola, ach amháin i gcásanna eisceachtúla. Is cás eisceachtúil é seo. Tá sé in ainm is a bheith ar oideas faoi láthair ach tá barúil agam nach bhfuil sé théis a bheith á dtógáil ar feadh tamaill. Cén saghas oideas? Seroquel. Neamhord dépholach? Síocóis atá air, go hoifigiúil. Ha, cad é sin? Cé chomh fada ó stop sé tógáil a chuid oideas? Tá sé cúpla mí ar a laghad, thart ar, thart ar trí mhí, déarfainn. Cad é síocóis? Ó, cén fáth ar scaoil sibh amach é? Ba cheart go mbeadh sé seo ar fad luaite ina chomhad!

Ok. Thanks. Mom, cad tá ag tarlú? Tá deacrachtaí ag Johnny. Bíonn sé go breá formhór an ama nuair a thógann sé a chuid oidis. Cén cineál deacrachtaí? Tá an fhadhb ag éirí níos measa le tamall. Sin an chúis leis an raic ar fad. Tá ag an abhairt tú, dá dtuigim. Ní raibh mé ag iarraidh go ngabhfadh an scéal amach go raibh sé as a mheabhair? Bhfuil tú ag rá go bhfuil sé as a mheabhair? Níl fhios a'am, Joe B. Ach má tá sé ag siúl amach os comhair tacsaithe anois. An bhfuil aon bharúil agaibh cá mbeadh sé? Níl fhios. Má tá sé in ainm is a bheith ar Seroquel ach nach bhfuil sé dhá dtógáil, tá sé práinneach go mbeadh cúnamh ar fáil dhó láithreach. D'fhéadfadh sé a bheith in áit ar bith. Bhfuil cairde aige? Eh, tá 's a'msa cá mbeadh sé. Cén áit? Sinéad. Hi, bhfuil aon scéal uaidh ó shoin? Thriail mé glaoch aríst air ach tá sé ag dul díreach chuig an nglórphost. Deir Joe B go bhfuil barúil aigesean cá mbeadh sé. Cé chaoi? Mar gur bhuail mé leis ann cheana. Le deireanaí? Yeah. So sháraigh sé an t-ordú urchoisc. No, níor sháraigh! Mise a chuaigh ag lorg seisean nuair a bhí sibhse sa mbaile ag gabháil agus ag bitseáil faoi. Cén áit? Cár bhuail tú leis Joe B? Cuma dhuit. Céard tá tú ag goil a dhéanamh, é a chur i bpríosún toisc gur chan muid cúpla amhrán le chéile ina charr. Cá bhfuil sé, Joe B? Tá muid ag iarraidh cabhrú leis. No. Joe B, Níl mé ag inseacht dhaoibh. Caithfidh muid theacht air go sciopaí, Joe B. Tuige? Le cabhrú leis. Má bhí tú ag iarraidh cabhrú leis, tuige ar chaith tú amach as an teach é? Joe B. Má bhí tú ag iarraidh cabhrú leis, tuige ar choisc sibh é ó mise a fheiceáil, gan fiú tada a rá liom? Joe B. Níl sé as a mheabhair. Dá mbeadh sé as a mheabhair, bheadh fhios a'm faoi. Fuair sé an gig. Band ceart. Airgead ceart. Tá sé touring faoi láthair. Yeah, se, seans go raibh air imeacht chun an gig a sheinnt, sure. Yeah, breathnaigh, tá gig acub anocht i gCorcaigh sa Marquee. Breathnaigh! Tá sé anseo ar a suíomh. Cá bhfuil sé, Joe B? Breathnaigh, Mom, tá sé fíor! Is band ceart iad! Tá siad ar Instagram, tá sé ag inseacht na fírinne, níl sé as a mheabhair! Níl tada mícheart le Daid ach amháin an raic ar fad atá sibhse ag déanamh dhó. Cén fáth nach gcreideann sibh é? Bhuel, má tá gig aige anocht i gCorcaigh, bheadh sé ar an mbóthar faoin am seo, yeah? Yeah, bíonn sound check le déanamh roimh ré agus an stáitse ar fad le socrú ag na roadies. Breathnaigh, tá sé ar fad ar líne! Bhuel, má tá sé ar an mbóthar go Corcaigh faoi láthair, cén dochar má dheireann tú linn cár bhuail tú leis ina charr? Mar, mar a deir tú, ní bheidh sé ann anois, pé scéal é, mbeidh? Cén fáth a bhfuil sibh ag iarraidh fáil amach cár bhuail mé leis?

Seo ceann beag a chasfas mé do mo mháthair, Deaidí, nach bhfuil linn níos mó, agus Joe Mór, m'athair, a choinníonns beo mé. Buachaillí Bhuí. Ab é an fíorshaol nó ab é cur i gcéill

Ó, fuair sibh na pasannaí a d'fhág mé ag an deasc daoib. Cé na pasannaí? Don gig? Yeah, yeah, yeah, fuair, fuair muid na pasanna don ghig agus eh, agus na cinn le ghoil ar chúl stáitse freisin. Níl cead ag daoine cruinniú sa charrchlós seo, seo talamh príobháideach agus ní chlúdaíonn ár gcuid árachais cruinnithe poiblí den tsaghas seo! Ó, bhfaca sibh an gig ar fad? Yeah, bhí, bhí, bhí tú iontach. Ahh. Nach breá job í? Imigí láithreach ón láthair seo. Tá mé a rá libh! Johnny! Tá an fhoireann ag iarraidh an site a ghlanadh théis an ghig. Tá sé in am imeacht as seo. Beidh bealach abhaile i ndán do chuile dhuine. Abhaile, an é sin? Yeah. Ó, beidh orm labhairt le Joe i dtosach. Tá mé ag rá liom go mbeidh muid ag taisteal anocht. Tá gig againn i Londain amáireach! Cén gig i Londain? Cáil Joe Mór. Joe? Cáil tú Joe? Bhí sé anseo soicind ó shin. Bhfaca duine ar bith Joe. Bhfuil an band ag imeacht cheana fhéin. Tuigfidh na hainsean liom. Cá mbeadh a ló? Tá gig eile ann. A Mhaggie. Joe? Tá mé tinn tuirseach den chéapar seo. Tá mé a rá leat. Tabhair leat as seo. Láithreach é nó tá mé chun glaoch ar na húdaráis. Tabhair cúpla nóiméad dhúinn ok? Tá i bhfad níos mó le déanamh anso anois ná bheith ag tabhairt aire dhó sin agus a chuid friggin fantasaíocht. Caithfimid iarracht a dhéanamh é a chiúiniú, pé rud is féidir linn é a dhéanamh.

Joe! A Joe Mór! Come on, Johnny! Tá sé in am a theacht abhaile! Cén áit atá i gceist aige! Come on, Johnny! Joe! Joe Mór! Fuair Joe Mór bás blianta ó shoin! Shh! Deas réidh, Josie. Tá sé dhá fheiceáil ar fad! Céard tá sé a fheiceáil? An gig, an tour, an band, an Metro, rud ar fad! Johnny! Come on! Tá sé in am againn a ghabhail abhaile, huh? Tá an gig thart anois!